Tempus de carnovali Su carnovali tenet una stòria antiga meda chi afundat is arraixnis suas in sa preistòria e erribat finas a is dis nostras. Dogna generatzioni at lassau s'arrastu suu. Su carnovali tenet figuras medas chi cun su tempus si funt mescuras s'una a s'àtera. Su carnovali currispundit oe a s'acabu de s'ierru, difatis cumenciat a sa fini 'e Paschixedda e durat finas a su cumenciu 'e sa Caresima. Nci tenet medas cosas ci si podent nàrriri de su carnovali, ma oe eus a allegari solu de is cosas ci funt lòmpias finas a is dis de oe. Allegaus, po fai un'esèmpiu, de Martis Perra o Martis Berre, Comente nosi narat su glossàriu de s'opùsculu Su Maimulu, scritu de Mauro Loi e patrocinau de su Comunu de Gairo, a sa pàgina cincuantases, Martis Perra iat a dèpere èssere un'àteru modu de nàrriri Martis Berre, poite dogna idda tenet sa manera sua de ddu pronuntziari, ma su significau est su pròpiu, Esistint vàrias stòrias po significau de custu nòmene, totus bellas e totu contant particolaris diferentes. Sa die Martis Perra o Martis Berre currispundit a su martis chi precedet sa data cristiana de su mèrculis de cinisu. Segundu un'interpretatzione su tèrmini est formau de s'unione de duus foeddos, Martis e berri. Martis iat a dèpiri arribari de su nòmene de sa divinidadi latina Marte, de sa cali enit su nòmene de sa di 'e sa cida Martis, berri, invècias, iat a dèpiri derivari de su latinu verris, de su cali enit peri s'italianu verro e in sardu berre, est a nàrriri su màsculu de su porcu non crestau, de su cali su prus areste est su sirvone. In base a custos cunsideros ci uneus is duus significaus oteneus s'espressione sirvone de Marte. Ai custu propositu agataus unu contu antigu ci narat ca a su cumenciu de sa vida sa Terra, in prus de is matas e de is feras servaticas, fut populà de deos e de ominis, Is deus non furint comente a su Deus ci eus imparau a connoscere gràtzias a sa stòria de Gesùs, ci nos allegat de un'ùnica potèntzia suprema cena tempus e immortali. In generali is raportos tra deus e òminis furint paxiosos, ma is divinidadis costumànt a donari punitziones severas a is mortalis candu non si cumportànt bene. Dogna citadi 'eniat cunsacrà a unu deus, po su cali is citadinus faiant edifìcius sacrus e tèmpius, durante is festas dedicadas a is deos, a parti su sacrificiu de animalis, is poetas cantànt e contànt contos e stòrias dedicadas a is divinidadis, ci 'eniant trasmìtias de una generatzioni a s'àtera. Una de custas divinidadis fut Marte. Eja, pròpiu su deus Marti, cussu arranegosu, cussu gravasone ci ddi praxiat a brigare cun totus, cosa ci ddi fut bàlliu su tìtulu de deus de sa guerra. Fut unu deus importanti a su puntu ca una dì 'e sa cida de su calendàriu nostru est stètia dedicada pròpiu a issu, ci custumàt a risòlvere is problemas cun sa violèntzia e cun sa fortza. Ci esseret a associare sa figura de Marte a-i cussa de un'animale ci bivit in Sardigna, su primu ci nos 'enit a conca est su sirvone, una fera de sempre cunsiderada nobile, ma in su propiu tempus 'itu de s'omini comente un'avversariu risolutu, Totu a s'ispissu associau a s'idea de sa morte, po more ca preferit a bessiri a de note e po more ca est de colore nieddu. Bitu ca su deus Marte amàt sa guerra e non connosciat sa paxi, is ominis, oramai orroscius de is guerras e de is pestas, bitu ca Marte soliat sempre batallandu e non connosciat sa paxi, Is ominis, oramai orroscius de is guerras e de is pestas, iant pensau de ponniri rimediu a custu problema. Una dì is vecius prus sabius si furint atopaus in unu barracu e paris iant decidiu de fari una proposta a Marte. Marte divinu, dd'iant nau, nosu t'istimaus e ti laudaus po is marranias balentes tuas, ma iaus a bòlere apasigare sa gana tua de fare sempre sa guerra proponendoti de pigare dimora in su tèmpiu ci nosu òminis eus a fare po tui, acantu t'eus a partire po arregalu is prus bellas bèstias de sa terra, boes, puxones e sirvones, a manera ci tui ti potzas nutrire cun is nuscus de is sacrifìcios nostros. Tui, pràndiu e satzau de is ofertas nostras, no as a tènnere prus bisòngiu de mòvere guerra contras a nisciunus, e nosu eus a otènnere cussu ci prus disixaus, sa paxi. Totus is sàbius furint de acòrdiu cun custa proposta e furint andaus in punta 'e unu monte paris cun Marte, po dd'inditari su logu a cantu iant ari dèpiu fari sa omu, unu logu prenu 'e animales arestes, de funtanas e de matas de frutu, lòmpius a incuni, su èciu prus sàbiu iat fatu, a nòmene de is òmines, sa proposta a su deus, ci mancari no èsseret meda cunvintu, pensende a totu is ofertas ci dd'iant arionau, a sa coa iat acetau.

Cando oramai furint erribbaus a metà de s'òpera, su deus de sa guerra si ndi fut acatau ca cussu tèmpiu fut unu presone, difatis non teniat ne ngennas ne fentanas. Dd'iant ambrollau, ma non nci podiat fari nudda, de cussa presone non ndi podiat essiri prus, tando a su fele iat petau una oje forte, ci fut irribbà a is origas de is sirvones ci biviant in is padentes a ingìriu 'e su monte, Cussas bèstias, spundendo comente a un'òrdini divinu, si furint etas a is òmines cun is sannas potentes insoro, sciusciandonde totu cussu ci agatànt e petandonde su tèmpiu presone ci is umanus dd'iant cuncordau.